Bishop, good afternoon. Ebe ọbụla ị nọ mkpọtụ nọ just position onwe gị ebe na-adịte mma na achọ m noise from you. Achọ m noise from you. Get this serious here.
Okay. ị mara na ị nweghị kọlọ na Good afternoon, sir. block all the caller da ma onye mbute gị here Adị m akpọ, ọ bụ- adị m eme call. dewe fon n'ala ka ị bili ọtọ ka ị lara m azụ

Yes, asị gị kwụrụ straight face front face front ọ wụ side ka m sị gị shi ige m ma bingo lekwa ka ọ dị nnọọ ka nọọsụ ndị na-agba ngwere yela ncheke ọgwụ bịara nga mgbe e ji akwụ straight ka e were side shi ige m a gwara gị na e ji ese foto here ngọ ga-ese gị foto nọọsụ na-etriti ndị native doctor na eze nwaanyị lekpa ọ dị bịara nga e- e- e- e na ara nọkwa here jiri nwayọọ bugote gị ị bịara nga bịa ama m ụka kpata ahụ nọọsụ na-etriti ndị eze nwaanyị na native doctor turn azụ turn azụ Telerus anya. Ị nọ n'ọrụ. Ahụrụ anụ m ọrụ. gị. Ahụrụ anụ m ọrụ gị. Look front, look front, look front, look front. Telega eyicha str- ga-esi ewefụtaga strinji e ji agbaga ndị mmadụ ọgwụ.

bịa were phone gị achọ m noise bịa remove that thing ndị nọ ebe winter na snow daga sị gị remove that jacket chineke agba gị ọkụ remove it ị nọ which Anambra steeti Anambra Anambra kọleji snow daga nga ahụ snow daga nga ahụ chineke agba gị ọkụ onye riri eri na which Anambra steeti bịara nga ka m eje you look like a nurse bịara achọ di here ị bịa nga bịa na Anambra steeti ụgụrụ afụtago ụgụrụ ọ wụ winter snow daga na Anambra bịara nga bịa gwa m ị na Anambra steeti ụgụrụ apụtago kpachi ihu nnọọ ka nọọsụ gbaga nkịta tam yo isi m sọrị ti ihu gị rị ka nọọsụ ndị anyị na-akpọtara nkịta ga na-etriti ekuke nkịta bịara nga remove that your hand from your mouth na ama onye gbara ọgwụ last ma nkịta ọ tara ya ọgba- ọ- ị gbara ya anti rabies bịara nga na Anambra steeti

oko ị wụ onye ebee n'oko em Eziabọ
ị dị afọ ole
24 years i ji ụmụ ole enwere nwa m ji
nkịta ọ tala nna gị mbụ mba nkịta atabụ mpa m ọ wụ dibịa nkịta atabụ ya sị mpa gị wụ dibịa Mm. Eh? ee Ah. ee lekwa ihe mere mpa gị agba afa ka dibịa ra gị achọrọ m ka ọ gbara m afa na ọ Ee, Mm.
ọ dị ndụ ọ dị ndụ ọ ka dị ndụ ugbu a
ee ọ nwụbe mba ọ nwụbụ Ee. nna eweli iwe o. Ọ, Ma ga- mma gị ọ nọkwa ya ee mma m wụ eze nwaanyị mma m nọ ya Eh? mma m wụ eze nwaanyị mma m nọ ndụ
eweli iwe nụ mgbe ahụ ebe ị bịara nga a ị ghọtara wepụta aka dị ishi gị ka m na ị ghọtara m meere gị explain eweli iwe short eweli iwe I'm not happy before gị bịa nna Mm. Just na m- mee gị interview n'oge just gawa nna aga m egburu gị oge o Oh. kwe mana ihe emege nga ga-abara ihe akwụkwọ dum yes m gaa n'iru ee gaba n'iru Okay. my sister ị mara eshi ama m esi nri ọfụma ụmụnne gị ọ dị ole anyị dị 6 nwoke n'atọ nwaanyị n'atọ
Eweli iwe n'ezinụlọ i shi pụta enwere onye gufu nọdị ya. ee Ah, mm. anyị nwere ofu onye na-aṅụ gufu. ee Family. Ndị ọma ndị ọma. Otu onye n'ime onye ọma. Onye ọma n'ime ezinụlọ. ahụ ọkụ na-efu obere isi ụmụ nwoke ole tarala gị
ịtọ
Okay. our sister ewela iwe ụmụ nwoke atọ ahụ aha gịnị Obinna Chukwuemeka Chukwuebuka Okay.
ị ji anyụ our sister ị ji anyụ
yes okay ị ga-anyụ ele ụdị mkpu ị na-eti Ah, oh, mkpu nwa onye native doctor la nwa eze nwanyị genotype gị AS, blood group gị O positive, okay
our sister ewela iwe ọ kwa ị ma na ihe a ga-abakwa n'ihu akwụkwọ ọ wụ anọkwa m nke ị chọrọ m bịa agakwa m edelete ya ma ọ wụkwa ụlọ mpa gị fụta na mma gị bịa nyewekwa m nsogbu mụ agakwa ati o m gakwa gwakwa ụmụ ụwa online o mba mba mba mba mgba mgbe ahụ ọ wụ iwe ka m wega mgbe ahụ ị bịara here ị ghọtara so ewela iwe na otu m si kpa agwa kpọọ fon nọmba gị nna just kpọọ ya nọmba

dash dọ eleke wụsa ihe nụ nke otu gị sorry sir ya echesa enwere enwere enwere ezigbo mmadụ adịghị n'ime onye nụ ka sorry sir sorry sir o dị mmadụ gị na-atawa gị na gị gị gị pụwe nwoke ahụ ọ wụ onye unyo ọ wụ onye unyo ọ wụ onye unyo bara gasị ya m sorry sir tọ n'azụ akụkọ ọ wụ ihe i ji asịga sorry sir ọ wụ ihe i ji asịga sorry sir otele gị kwara ị kwara otele nọ ka speed boat speed boat e ji agaga Cameroon ọ wụ ihe i ji asịga m sorry sir sorry sir ya were fon gị aha gị Adaobi Adaobi Okereke
ị dị afọ ole 25 years kee ebe i si na-watch anyị Owerri Imo State gịnị ka ị na-arụ
ana m ere fabrics materials
ị mụrụ ya amụ ee afọ ole ka ị nọ mụọ ya tupu gị ebido mewe ya
one year sir one year ị kara obi gaa na nke mmadụ mụta ya gị erewe nke onwe gị ọ my mom na-ere ya na shop ya ka m nọ mụọ ya okay na shop mma gị mụọ ya gị bidozie nke onwe gị ee ị wụ onye ebe
abụ m onye arondizuogu
ebe n'arondizuogu na ndị imoko ebe ọ na ndị imoko
na ndị ọnụa
akwa ị ma na ihe ọ bụla e mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ mba niile ma telegram ma facebook ma everywhere m ga-adị iru mewe gị interview yes sir
nne gị na nna gị ọ dị ndụ ee ha dị ndụ nna gị ọ wụ onye aka ntụtụ mba sir nna gị o ji enwe epilepsy mba nna gị o ji aṅụ gbanarị mba sir mpa gị mma gị ọ gbala mpa gị account na public mbụ mba sir mma gị o ji eme ntamu mba mba a bụrụ gị ọnụ mba
nna gị o ji anara mmadụ ala n'ike mba m ahụ eze gị gị na nwaanyị ibe gị ọ lụọla ọgụ maka nwoke mba o ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele

wele elu m ahụ okay ị zụrụ ego ole
30,000. now ị nọ n'ala igbo ebe ụmụ nwoke gbara aka saa then gị ka obi listen eh le m anya here gị ka obi nwa agbọghọbịa nwere otito nwere future ị babe 29 ị babe 30 gị ka obi nọbe na nka a ga-asị na ọ nọ na nka shimushi gaa zụrụ ihe eji enyere otele gị aka echi nwoke nọrọzie gị n'elu ya wụrụ na ọ maghị eme o ji ara gị ahụ ọnyụnyụ mba sir nwoke ti gị amụ o ji iji ana aka before gị nyụọ mba o i ji anyụ ọsịsọ elezie iwu otele o ji akọ gị ụkọ mba ọ mmadụ goro m ya That's you! A jụrụ gị otele o ji akọ gị ụkọ nwa bingo. olo mba Otele a na-akọ gị ụkọ. ee Then why is it that na ị gara were ego gị kwee this thing enugbo ọṅụ ahụ ara? Something na-enwe mgbe ọ na-awụ ọ tama gị ya akpọma gị baby. Gị ga ahịa kwee ya ọnụ ya agwa gị thirty gị enye ha ego bịa were ya gaa zụrụ this thing. I ji eme nwaanyị na nwaanyị. mba o Ọya now listen as I'm talking to you ọkwa ihe a room gị ee oya gaa weta fuel now that room ọ rug nọ ya ka ọ tiles ọ tiles enweghị m fuel i nweghị fuel oya gaa weta mma kichin dewe ya n'elu tebụl ahụ dị ya ga weta mma kichin kọtụshia that thing ma bingo enweghị m mma o. I said go and bring a knife nwa agbọghọbịa dị ka gị nọ na ụlọ i nweghị mma bring that thing back here dewe ya n'elu tebụl chineke agba gị ọkụ ma bingo tara nga abịakwa m i nweghị mma mmadụ na-esiri gị nri onye eriri eri go and bring a knife for now don't waste my time ihe m nye gị 20 minutes i mean 5 minutes i weta mma here na 5 minutes run go and bring a knife ahụ m mma sa my neighbor ji mma m n'abalị nwa agbọghọbịa dị ka gị bi n'ụlọ ị nweghị mma abụọ ma ọ wụ atọ ụlọ onye ka gị n'ụlọ onye ka i bi ọ n'ụlọ m sa ụlọ gị ee ị rụrụ n'aka gị ka onye kwụrụ ụgwọ ụlọ m kwụrụ ụgwọ sa Oya go and bring a knife. Listen, I'm not joking. If you're not ready, I'll bring you down. And I will never bring you up here again. no Go sa and, go and knock for next neighbor, nata mma now. okay sa gaa weta mma kichin.

ọkwa ịra ọtụ yes the enjoyment of life agwụla ọtụ na amụ e nwekwa ihe ọdọ but you adding something let me gaa jụọ ndị niile ghụgha aka ụmụ nwoke niile na-eji aka ha ama- agba ncha when they meet women ha sọrọ gị mee fọm ọ na ị mara mma they, they don't care how you feel ha agbawa gị door ha na-abịa ha they can't beg you because ha ma na ha ga-agba ncha

pieces that thing ọtụ gụma gị nne you use your listen listen you are a full grown girl ọtụ gụma gị have a, a man nwoke a na-emisbehave kodi ma ọ chọgodi ile gị anya ya bịa na ya takodi gị ata ọ wụ gị gaa zụrụ some rubbish things echi a na-asị unu dị responsible you don fuck around you don you don mess up around you don mess up around all because ị nwere Davido kọtụọ ya I want to see the pieces mpekele mpekele ọ ihe a echi na-eme ị hụ nke a na nke ala mebie na nwaanyị gị na nwaanyị ibe gị aghụma aka gị ghụma aka weta nwaanyị ibe gị ọ ụdị ihe ndị a metụrụ udele ji laa n'ala igbo udele ebe ị ga-aga now ka ị hụ udele hụ pigeon arụ na-emegharị ihe ọbụla ndị ọcha bubatụrụ echi na cancer ọtụla cancer otele bịa gị na-anụ ọtụ inwenwe inwenwe otele ushi now you will not know the smell of that thing do you know that it is done and prepared with chemical ị ma nke ahụ ị maghị sọ naanị gị nọrọ gị wakụrụ ụkwụ were were were were ihe na-ana aṅụ gị ara that thing o ji agwa gị baby harder harder o ji agwa gị ya why makwa ihe a na-akpọ ị makwa ihe a na-akpọ real amụ otu ị nọ na man anọrọ gị n'elu nne mgbe m tiri m sị gị baby ọ na-atọ gị ụtọ gị na-asị m eh, o ji ajụ gị ma o ji atọ gị ụtọ naanị gị anọrọ na-ama ọnụgharị onwe gị m ga-asị ọ wụ mmụọ ọjọọ mere gị oya cut that thing properly ke white ahụ ka m chọrọ ka ị destroy ya ke white ahụ na-ama mma ọ ya wụ ebe ama m ebe ụtọ ihe ọwụ nọ tawasịa taa nke white ahụ break it ọ bụrụ na ọ dị yoke gị break the yoke break the yoke of that one break it and pick it up and give me break the yoke of that one break that yoke

please ị wụ nwa afọ Igbo eji m Chineke yọọ gị i'm not i'm not i'm not joking otu ị nọ na ya is no different between gị na nwaanyị ịṅụ aka n'ike that is how i see it to me ama m how other man ọnụ hụ gị ya enwe ndịiche eji m Chineke yọọ gị ị na-aghọta ị hụ nwoke dị one man ga-adị sure na nwa that person nwere ga na-respect onwe ya ị ghọtara onye nwere conscience ọ wụ love a na-agwa unu unu were love na-aga into relationship unu ga-emerụ ahụ onye nwere conscience ọ ya ka a na-ekwu okwu ya ahụ cos unu na-asị na ọ love love love love is not in existence love nwere a role to play but the important main role is conscience eh? in marriage Yeah. oya genotype gị AA. blood group gị O positive.
nwoke kpọọ gị na phone don't visit him any man that is serious ya bịa hụ nne gị hụ nna gị kwena na ihe m na-agwa gị na eh? and i promise you if you stop this thing i will be happy if you stop using it i will be happy i don't know you i don't know who you are but at your age now even ndị ekwesịrị na-achịgha ihe a n'aka bụ ndị agadi nwaanyị anọcha 80 70 kama wasap na-enwezi ndị ị ghọtara Mm. ndị eruwele grave grave ị ghọtara Yeah. at your age do you, do you do you think you have a happy home no no i'm telling you gị nwa makwadị the truth that na otu i nwere ihe a na there is a way you look at some men am i right No. Yes.
gwa m eziokwu ị na-enwe otu ị nọ na ịtacha nwoke na sometimes e- e- nwoke ahụ ga-akpọ gị asị ọ wụ asị mba Eh? no gwa m ọ- ọ- ọ wụ ihe na-eme gị ọ wụ ya ịtacha nwoke na gị na nwoke nọcha ga-akpọ gị asị ọ dị ọ because of ihe a na-ege ntị awụbu m onye ncha mgbe m nọ secondary school ọ ya mere m ji baa university I never knew what woman is till m awụọ graduate I'm using myself as an example m amata na all these things are bullshit I cut it off ihe m na-ara n'ọtọ na tu a na-eke ya so I'm telling you and ọ wụ na m na-ara irresponsible ana m ara with matured mind and responsible nwe one or one kwe na ihe m na-agwa gị na Ee. ada onye ahụ agaghị anọ far because ị nọ far sị na ewe enyi nwa ewe enyi nwa na ege na ọhịa dịka obodo oyibo m nọ Nigeria aga m na-ara ọtụ n'isi I will not hide it from you m ga na-ara ọtụ so ka ede nit ị nọ obodo oyibo m bi na-aga emewe love love m bịa gbawa ntị m were aka gụwa ma na amụ aha ee kpọọ phone number gị o 070 61 33 66 94 listen please i beg you don't go and spend money to buy this thing again ị nwere ọzọ mba all right that first pụzụ akpọga gị na ee phone gị ahụ, ọ- ọkwọ ya dị ha

ọwara ya bụ unu follow all these people nọ na comment section dịghị active mcp shop chineke agbaa unu ọkụ look at all these my gifters nọ here all of them wụ the top most gifter give follow ya yes achọ m takoshi eze gị ahụ chọ m takoshi eze gị ahụ tekpara ihu ka ha ndra ya achọ m takoshi eze gị ahụ dewe phone a n'ala gị bili ọtọ gị laa azụ na-abịa ka m chebe mma dosa ya Yes, don't waste my time. Don't come here, give me waste some time.

turnụọ oya stay like that were azụ bịa bịa kiyo es es kwụrụ there kwụrụ there asị m gị kwụrụ there

ọ kwa ị ma na ihe ọbụla anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ ntu m m ga-adị iru Yes, yes, sir. Nọ- dewe ihu gị ahụ straight dewe ihu gị ahụ Okay. straight
Ka m dosa my phone.
ọfụma nna gị ọ dị ndụ nna gị na nne gị ọ dị ndụ
Mm-mm. mba ha abụọ anwụchala ee Ai, ndo nnọọ ndo orphanage thank you

nwoke ọ gbuole gị ilu mbụ ị na-anụ ụta ka echi mmadụ waka ee ma mmadụ kpasuo m iwe nwa agbọghọ bịa na-emepe aka chịa mmadụ waka ya bụ aka ọchọ okwu atala gị n'elu tipa moto mbụ mba
coil otele gị ọ fokafụla ya
mba
okay ị ma coil m na-ekwu coil a na-anọ n'ebe otele ebe aka ịkpa ọ pụọla
mba Wa ele ihe wụ ishi ọchị gị hey hey let me tell you i don't like all this kind of thing i, I don't listen I, I, i'm not here to play don't come here to come and joke with me coil otele gị ọ pụọla Mba.
coil otele ọta front wheel axle ya axle front wheel azụ nke na-anọ n'elu ebe i shi anyụ amamịrị capillary ya nọ dị ọ pụtala Ọ dị ya. Ọ dị ya. Mm. Front wheel capillary ka dị ya. Ị ga-esi n'azụ ike anyụ ahụ ka ọ wụ ihu otele gị. n'azụ ị nwere davido ị gbala akwụla mbụ ị wụ onye ebe
Abịa state ebe n'Abịa
Ụmụnneochi ebe n'Ụmụnneochi Lọkpaukwu ị dị afọ ole
25
gịnị gburu mpa gị na mma gị ọrịa na family unu unu nwere ndị obuga anyị nọ dị ya ndị obuga anyị obuga anyị obuga anyị ọ nọ na family unu mpa gị ọ mụtara onye na-agba karate mpa gị ọ mụrụ onye na-agba karate gị bịa nga takụchime mpa gị ọ mụrụ taekwondo n'ụlọ unu

asị m mba Bishop
okpuru ara gị bụ aka wardrobe aka ihe a na-eji emepe wardrobe okpuru ara gị bụ ya Ee, e. Ha? mba Okpuru ara m abụghị aka wardrobe. But ara gị ọkara ya nke eji enye nwa nri. ee Mmadụ ole tara ala gị? abụọ A tawa gị ele ụdị mkpu ị na-eti. Em, ịma ada echete na ọ ị nọrọ in the mood ọ na-abịa abịa
ele mkpu ị na-eti gị sị na ọ nọ in the mood ọ dị mmadụ ka ọ na-abalị na mood nwa pinto ma ncheteli ọ ị nọrọ in the mood ya abịa otu ọbụla o ji bịa gị were
otule mood ya na-abịa abịa tupu ya etu genotype gị ee genotype gị AA.
Blood group.
O positive.
Aya, kpọọ phone number gị. Akwa ịma na ihe anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Ee. Eh. M gaa n'iru. Phone number m ebe a.
M gaa n'iru.
Ee. Ngwa kpọọ phone number gị.
Eburo m ya n'isi enyi dị m ịgbatu m laghachite mkpọ ya. Kee obodo i si na-anọnyere anyị. Nigeria, Lagos. Okay. Thank you.